ndewo biko ka a matụ aha gị nna m ukwu ee afa m bụ Chimdi Chiama abụ m onye Nando bụrụ onye Anambra dị n'ime Naịjirịa ọ dị mma bụ local government m si na esi m na Anambra East local government ọ dị mma wee pụta abụ m onye na-eme ihe ejije nke ndị oyibo na-akpọ film abụ m onye nhazi n'ihe film nke a na-akpọ director
daalụ ndewo nna m ukwu Em, biko kọtụrụ anyị ee o nwere ajụjụ na-agba anyị yarị gbasara ọtụtụ ihe na omenala Igbo wee sị na ọ na-aka mma okwu na-aka mma na onye maara ife ọ ga-ekwu wee sị ka anyị bịa ka a jụtụ gị biko gịnị mere ọ ga-abụ nwoke ma nwaanyị nwụrụ n'ala Igbo nwoke ma nwaanyị nke dị ndụ na-akwa nwunye ya ma nwoke nke nwụrụ anwụ eyiela ya akwa ọcha maọbụ akwa ojii ajụjụ gị amaka ebe eju m tọkwa m ụtọ maka bụ onye ife Igbo na-amasị rinne ọra na eze na-ege ntị mma gwa unu na ebe a nwatakịrị ya na-ezukọ amakakwa unu n'anya unu fụ na anyị na-efuzi ọfịa o mezi na imirikiti ndị igbo amazi ife bụ ife ụfọdụ amazikwu na o nwere ife igbo ji dị ebube o nwere ndị na-abụ a jụọ fa mgbe anyị nọ Lagos a sị gị na my mama tell me say I be igbo anyị nwesoro na ndị bụ igbo anyị nwesị na ndị bụ Igbo ee n'ajụjụ ị jụrụ ife dị na ya bụ ife bụ na Igbo adịghị eyi akwa ọcha na mmadụ nwụrụ na ife Igbo na-eyi bụ akwa ojii ọ ndị ụka bịalụ wee mee na akwa ojii abụrụ ife lụlụ alụ maọbụ ife churu echu ị na-afụ na Igbo si Izrel wee bịa etu esi Izrel bịa ife anwa bụkwala omenala ndị Izrel mgbe gboo fa ka na-eme na ọ bụ na onye nye na mmadụ nọ nwụọ o nwe ndị na-eyichelu onwe fa nwoke akwa ojii onye ka abịa ebi wee jụọ ya kedu ife melụ gị ọ bụrụzi kịta onye bụla na-eyi akwa ojii aga ebe sọrọ ya kedu ife melụ o wee sị gị nekwa na mmadụ nwụnarịla ya ọ na-eli uju onye na-eli uju ada amụ amụ elim uju abụrụ ịmụ amụ onye na-eli uju dị ka onye nọ n'ọchịchị ọ nya mere eji eme ya na onye anwụọ akwala ya akwa ojii ọ na-eyi o wee sị gị na ọ na-eli uju onye yi efe ọcha anaghị eli uju maka na ndị ụka mere ya n'ụdị na ọ bụ na eme nya ekewepụzie nya ọ dị iche na ife ndị obodo na-eme maka ebe a kpọrọ ya ọ sị na ọ ka ọ ghara iso ndị omenala o nwere obodo na-enwere omenala omenala abụrụ ajọ ive omenala abụrụ ụka ụka abụrụ omenala na ọ ofufe ka ụka bụ mana omenala bụ ka ndị si eme etu a ndị igbo si eme na ọ bụ na mmadụ nwụọ akwala ya akwa ojii o yilu e wee ma na ọ na-emekwa gịnị na ọ na-akwa di ya na nya na di ya nwa adịka ọ ngwa na onye ahụ di ya nwụrụ mgbe ajụ na ọ yara akwa ya bụ akwa maka na nya na di ya ebiri ọfụma ma ọ nya na nwunye ebiri ọfụma na ọ bụrụzi mgbe ọ nwụrụ ka ya bịa lie lie uju ma ga-emere gịnị ma ga-enwere oli nwute mgbe ọ dị ndụ o wee luzie tata ndị ụka sịzi anyị na akwa ọcha ka a ya na-eyi wee na-akwa onye di ya nwụrụ nke na-enwere ebe o si wee daba n'ili uju efe uju a na-eyi ọ nya mere na onye ahụ na-eli na-eli uju na ọ ga-akpụ isi ọ kpụọ isi o gosi na ya na-eli uju isi ahụ ọ kpụrụ ọ ma akpụzi ọzọ o wee gbaa arọ mana a bịazie mee ya sị na anyị apụtago n'iru ọra na anyị nọzi n'ilo ka ọ bụziarụ ọnwa n'isii emekọtakụziri ndị ọ ka mkpa ka a bịa tụọ ụfọdụ mere n'ụlọ ụka ka a bịa ma ọsịsọ tụọlụ va mmamma ka e weta ive wee nye mezie nya ọ bụlụ ọnwa n'atọ fa niile socha maka na mgbanwe dị mgbanwe bụ ive na-adịgide ọ na-eme na akwa ojii anwa na mgbe anwa ọ ga-eme mgbe arọ ma ọ bụ ọnwa n'isii eji wee kwaa nya bụ ozu kwachaa ọnwa n'isii ma ọ bụ mgbe arọ eyipụta efe uju a nya bụ ka a kpọọ nya mkpocha na ọ ka onye a kpochaa uju a kpọọ nya mkpocha mee gịnị na ugwu anwa na a kwanyegolu ya onye anwa nke nya nụrụ maka na ọ bụrụkwanụ ife dị fecha mmadụ na ibi ịnọ nọgide n'ụlọ n'arọ one ma one a nụrụ ma ọ bụ mmadụ wee binye ebe sị na ya na-eje nụ nwaanyị wee jee nụbịa ma ọ mmadụ wee binye ebe kweta na ya ga-anụ nwoke nya na ya wee jee bili ọ bụrụ ive dị fecha onye ka ya bụ onye apụnarị gị ozugbo ime ya gaga wufee o melụ enwe ike chee na mmadụ nwere ike chee na ọ na-emegide omenala igbo ma ọ bụ na ọ na-emegide nke mana emechifu na ọ na-emegide anyị o wepụ na ive dịzi ya n'obi ọ bụ na emechaa nya abịa gịnị esuo nya bụ akwa ọkụ esuo nya bụ akwa mbọsị ahụ akpụọ onye ahụ isi akpụchaa nya isi ya akpụ ekpokọta ntutu ya kpolu ma ya bụ akwa suo nya ọkụ mee ka esi eme ife kpọọ olili maka na ọ bụkwuru onye ji nya bụ ije na ana onye ji nya bụ ije na-adịrị ana na-ekwu okwu ya bụ na ọ na-adị mma na mmadụ na-eli uju nwụrụ n'enu uju ọ bụrụgodu ma kịta na ọ na-adị ka ife alụ na mmadụ nwụrụ nwunye ya na-akwa ya nwụrụ ya kwuo ma ọ bụ nwa nwaanyị nwụọ di ya na-akwa ya nwụrụ ya kwuo ọ na-abụba ife alụ na ọ nya bụ ife melụnụ mana ife ndị ọzọ dịka nwanne m nwaanyị eche na anyị ka a na-emegide maọbụ na omenala igbo ka a na-emegide maọbụ na a na-agba omenala igbo mgba ka ọ ghara ịdị o nwere ife emekọtala omenala ndị ghara ịdị ọzọ ya bụrụ nke ndị ọjọọ na ọkwara ha n'ala agbanyeghị mgbe fa ji wee sị na fa asapeghị anya wee luo kịta kama fa na-eme gịnị kama fa na-ekpokọtasị ya ike na-ekpokọtasị ya ike mana ndị na-eche na ọ na-emegide ya gezie ntị fa aghọta na taa taa na ọ na-emezi na o nwere ife mmadụ ji mmadụ kpọrọ fa nwa na onwe fa ka ọ na-afịasịkwa arụ emezi asị gị "Ee, ọga mee ọsịsọ mee nke kịta ka nwaanyị a mee gịnị ọkwa ime gị nekwa ego gị libe niile ọkwa ọkwa ọnwa n'atọ ọnwa naabọ nwaanyị agbapụ soo onye nwoke sọrọ ya maka na o nwezi ife anyị ji ya bụ mmekọ mmadụ na ibe anyị kpọrọ maka na ya bụ uju anyị na-eli na-enye anyị mwute na ọ dịrọzi maka na mwute a adịrọzi anyị amarọzi na o nwere ulu mmadụ ibe anyị baala anyị anyị amarọzi na o nwere ulu onye a na-akpọtara anyị debe anyị n'ụlọ ka di baala anyị anyị amarọzi na o nwere ulu onye a na-ekwetara ka anyị n'obi ya bata na be anyị bụrụ nwunye anyị baala anyị o wee bụrụ ife ife ime gịnị ọ bụrụ ife mwute dịlị onye ọbụla nya mere m ji na-asị na ọ bụrụ na onye na-amarọ ebe mmiri nọ maba ya na ọ da-amakwu ebe ọ na-anọ akwụsị ya ekene m unu ndewo ndewo nna m ukwu Eh, ọ bụ na n'omenala igbo na mmadụ anwụọ nwoke nwụ nwunye wee jụ na ọ maghị iyi ya bụ akwa o nwe ihe ga-eme ya ee ọ bụrụ mgbe enu bụ enu mgbe igbo mara ife a na-eme ọ bụrụ na di gị nwụrụ i wee sị na ị ma-eyili ya akwa ife a na-eme bụ na ndị ụmụ nwaanyị ndị inyom ga-achụpụ gị n'ife inyom ihe adị ọzọ ọ bụrụ nwoke a na-achụpụkwukwa ya n'obodo maka na ife o yiwere bụ na na ọ gị gburu onye nwụrụnụ. ọ bụrụ na nwunye gị nwụrụ ma na di gị nwụrụ i wee sị na ị ma-elili ya uju ifụrụ bụ na o gosi na unu ebiburo ebi o gosi na ọ gị mara ife gburu ya maka dịka m kwuru na mbụ na ọ dịrọkwa ofecha m na mmadụ na ibe ebi n'ụlọ dịka di na nwunye nya na ọ bụrụ mgbe gboo na ọ bụ na imeri ya isi na ị ya-eliri uju ịma na ya echekwakwa gị iyi na ị mara ife gburu nwoke ma ọ bụ na ị ma ife gburu nwunye gị ma ọ bụ na amapụrụ gị amapụ n'obodo ụmụ inyom ga-amapụ gị mapụkwa gị na inyom obodo na etu esi eme ya ọ bụrụ nwoke amapụ ya n'ife obodo daalụ ndewo nna m ukwu ndewo ee dịka o si wee dịla ụfọdụ ndị ụfọdụ ndị na-eche na ọnyịnya maka anyị bụ ndị ọmụta ọka ụfọdụ ndị na-eche na ọ bụrụ na fa yie luolu di fa uju ma luolu nwunye fa uju ọ bụla ya na fa abụrụgo ndị gịnị ndị ọgọ mmụọ lozozie na o nwere gbasara ọgọ mmụọ gbasara ife a na-eme na ọ gịnị omenala maka na o nwere onye a jele ịkpụ isi je bute alụsị debele ya ka e wee kpụọ onye isi ma ọ bụ yinye ya efe uju ebute alụsị ma mbọsị a na-eyipụ enye ebute alụsị wee debele ya ka na ife niile a bụ ugwu a na-akwanyelụ gịnị a na-akwanyelụ ezinụlọ ihe ine na kịta ị fụ na mbọsị a na-agba akwụkwọ na-enwere ife a na-akpọ wedding gown enwere ife a na-akpọ wedding wear nya akwa a na-eyili agbamakwụkwọ mbọsị ị chọrọ ịgba akwụkwọ kịta yile abada yie nwunye gị abada i luo n'ụnọ ụka achụchie gị azụ kedụzi ife a na-emeli ya mana ị nọ na ọ bụrụ ya mana ọ na ndị ụka bụ na-agbaji anyị aka na-agbaji na-eme gịnị na-eme ka a sị na omenala abụrọ ya na sọsọ ebe anyị na onwe anyị bụchakwu ndị ụka ebe anyị nọ wee sị na ọ bụrụ ya bụ nke ọbụla megidela ofufe na mmadụ ga-eje debe ife atụrụ atụ na-efe ma ọ bụ bute iyi na-anwụ ma ọ bụ na-agọla ife a na-amara ọjị sị na ọ chi ya bụ nke na-esoro mana omenala mere ya ka anyị maa na ọ dị etu anụnwa ka e ji nwekwuo gịnị omenala akpọrọ ya religious tradition religious tradition a bụ na a ga-eweta ring gbanye kedu ife a na-agbali ring ịgba ring amarazi nya ọla aka ọ bụrụ na ị gbanyere ọla aka ọ na-amazi na anụrụ nwaanyị mana ọ bụ gịnị omenala so n'usoro gịnị agbamakwụkwọ omenala so n'usoro agbamakwụkwọ bụ na nwoke ya eyi coat nwunye eyiri wedding gown a na-akwa iche ma ị nwere ego ma ị nwerọ ego ị ya-ahayata ya maọbụ ị ya-achịta ya ma ọ mmadụ ya chinye gị onye mere ejikwa sị na nke anụnwa bụkwa ofu usoro ahụ na e ka esi eme ya na ka esi eme ya bụ na ị ga-akwala akwa ojii yili wee mee gịnị gosi na ị na-eli uju wee nọọ n'uru maka onye rapụrụ gị o merọ gị ka ị ghara ịbụ onye ụka na i mere omenala obodo na-eme na-enwerọ ofufe alụsị dị ya na-enwerọ ofufe chi ọzọ dị n'ime ya emere gị ka ị ghara ịbụ onye ụka ndị mmadụ pụta ka na-agbatịala ibe fe efe ụkwụ ka anyị ghara ịtụfucha ife niile anyị ji dị ebube ife anyị ji dị ebube a bụ ma n'okwu ọnụ anyị i je kịta na ụlọ ọrụ onye igbo nọ na nnukwu ọkwa sụọ igbo ọ sị gị si n'ọfịs ya pụọ ya asụkwara gị n'oyibo get out of my office mana jezie na be ndị yoruba jee na nke onye hausa ị na-asụrụkwa yoruba maọbụ sụọ awụsa okwu gwụrụ agwụ ị na-anụrụkwa ranka dede ọgụ ee you know ozugbo ozugbo ị na-egwuru egwu ọbụna ụdaghachi ya mana ị batazia na be anyị jee n'ọfịs nwanne gị maọbụ na ọrụ nwanne gị wee je sị ya "Eh, nna m kedu ka ị mere ọ sị biko onye asịla excuse me eh, eh, PA, eh, please walk him out ọ ife anyị na-afụ maka gịnị maka na anyị bịara welu ụka bịara kpuchie imirikiti anya n'ịfụ nke bụ eziokwu n'ịfụ nke bụ ezigbo ife in the name that na ife ọbụla i me na-asị bụ ọgọ mmụọ lozozie na omenala dị iche ụka gị mee gịnị ofufe gị mee gịnị ofufe dị iche ndị fa na ndị ụka kwesị ka ma na-ekwu okwu bụ ndị gịnị the pagans and the Christians or the all ndị dị under religion mana tradition and the culture is not under religion ife a bụ ka ndị si eme ife na-achị ndị dịka etu a na-etinye n'iwu sị na ọ bụ na o lu mgbe dị etu a na a ga na-atụ ụtụ of akpa ego ise akpa ego ise anụ ma nwoke nwaanyị atụọ akpa ego abụọ na ọkara nwoke akpa ego ise ego eji abọcha ụzọ ụfọdụ nọ n'ụlọ ụka tata kwuzie asị na asị na ndị obodo sị na atụ ụtụ eji abọcha ụzọ ọ sị mba no e, mba kwa na ya bụ onye ụka kedu ife onye ụka nwere ime n'ife a na-ekwu onye ụka ọ ga-aga n'ime ọfịa ị ma gazi na ilo akpụchara akpụcha o nwere ime alụsị dị na ya bịa ka anyị kpụchaa ụzọ be anyị Ị sị mba kwuru na anyị na-atụkwa ụtụ a n'ịbụ onye ụka maka ụfọdụ kpọrọ ya ife a na-eme n'ọnwa nge nya ọnwa nke mbụ ụfọdụ kpọrọ ya ife a na-eme n'ọnwa ịsaa nya ọnwa nke ịsaa n'ọnụ Igbo anyị ana-atụfuchazi asụsụ anyị ka o wee dị mma mana ọ bụ na asị na January convention ehe ọ tụọ ego ya anyị sị na ee eh, July convention ee eh, ọ tụọ ego ya mana asị na ife mmemme ọnwa nke mbụ ee eh, ọ bụrụ gị ife maka na asụlụ ya n'Igbo ọ bụrụ gị ife ndị ife ndị alụsị akpọgorokwa nche omenala nya sirọsịa ọka na-ata ka e wee malụ nke bụ nke ka ndị be anyị fudebe ọfịa na ọ kwanụ mmadụ wetara baịbụl bụ akwụkwọ nsọ nenecha anya ma a na-atụgharị ya n'Igbo na o nwe ndị ọ ya-aka kwe nghọta e wee tụgharịa nya n'igbo ụfọdụ bụ ị na-agụ baịbụl igbo taata akwụkwọ nsọ i weta nke igbo na-agụ n'iru fa ọbụna ili amosu nna ndịgodo ife ọ na-akọgheli mana ọ na-achọ ka a sụọ nya n'oyibo in the book of John chapter 5 verse 7 the Lord says ọ tọọ nya mana ị sị na akwụkwọ nke John akwụkwọ nke asaa akwụkwọ John amaokwu nke asaa wee ruo na e, e, asatọ amaokwu nke ise wee ruo na asaa na onye nwe anyị kwuru sị ọ bụla ya na ịmara akwụkwọ ịmakwuru chukwu si rọchapụ ata na na gịnị na osipaka ka o wee kwe anyị olili ekene gị ndewo e nwere okwu ndụmọdụ ị ga-agbanyekwu na ndị igbo na-ege gị ntị kịta ee okwu m ma-agbanyekwu na ndị igbo na-ege m ntị kịta bụ na m- asị m na m ma achọ ka imilikiti gbagha okwu m a imirikiti ka ba arụ gbagha okwu m a ee ọ bụ na ndị venvasị gị gị mee gịnị argue this word and tackle me ife m ji sị onye igbo nụrụ ya mee gịnị gbagha ya tackle m bụ na mgbe unu na-eme ya ọ ndị ọzọ a na-anụ ya mana ọ bụ na m kwuchaa etu a ngị nwa anụcha ya bụlụ sọ gị onye a nụcha ya bụlụ sọ ya ị ma na ọ sọ gị ga na-anụ mana m chọrọ ife ga-eme a malụ nnọọ ife ga-eme ka a wee gbagha okwu a gbagha ka a wee gbagha okwu a ka o jezuo mba niile sị gbagha nya onye mara ebe m nọ wee dị ya nya bịa kwuo nke na-adịrọ mma anyị na-edozi na ndozi ka anyị ka nọ ka ụmụazị anyị na-eto eto wee ghara ifusisi ọfịa na ụmụ anyị na-efuzi o mere taata na anyị amazi ife nwoke na-eme na ife nwaanyị na-eme ọ ọnọdụ a dị etu a butere anyị ji esozi ndị mba dị iche iche wee na-aba n'ife adịzi eme na-eme emekọtazie nwoke eje ga buru nwoke ibe ya ife a na-adịrọ afụbu mbụ ma nwaanyị aga buru nwaanyị ibe ya ife a na-adịrọ afụbu mbụ ọ maka na emezi ka anyị malụ na-ekwe na o nwere ife bụ alụ na o nwere ife a na-adịrọ eme eme n'ala igbo na o nwere ife igbo na-asọ nsọ na igbo na-asị ya nsọ abakwana n'ime ọ bụlụ ị bụ ọzọ onye ụka ị gbaghachagodi ị ma na i je n'akwụkwọ nsọ na o nwere ife chineke gwara ndị Izrel unu agakwana na-eme nka unu emekwana nka ọ kwa eziokwu a na-eme n'Israel ọ bụlụ alụ ya na si mee gịnị alụ dị mbụ dị e ji kpọọ nya gịnị oyibo kpọọ nya abomination kpọọ nya taboo so ụmụ ife ndị a niile ka anyị nye aka na-eme gịnị ka anyị nye aka mee ka ụmụ anyị niile dị iche iche malụ na ọ kwazikwa ọfịa ka anyị na-efuzi kedụzi ife bụ ebumnobi ndị a ga-amụ echi anyị ga-enwezikwa ndị Igbo ịfụ ịnwe ihe na-agịdị fụ na o nwere ndị ka Igbo n'ọnụọgụ ọ na-abụ igbo na ịkasị n'ọnụọgụ ka a na-emezi ka e memina onye onye awụsa ị sụọ igbo na ntị onye awụsa onye awụsa asị gafara na ị sụọ igbo na ntị ọzọ efile ọ na-abụ ka igbo gbabazi ọsọ mana fa ga-anọ na-asụ nke ve onye yoruba sụ egbem egbem gba ọ dịchacha ị fụ ya ọ na-eto onwe ya wee na-asụ ya onye awụsa bido nke ya wallahi tallahi na gị ama ba haka ba wallahi dai ba zan yi haka na ọ dịchacha proud wee na-asụ ya kedụzi ife mere na anyị ama mme gịnị na anyị ama nji ugwu na anyị ama nji ike na ebube wee na-asụ nke anyị chukwu kele anyị ka anyị bụrụ igbo o meghị ajọ ife igbo kasị n'ọnụọgụ na mba ụwa niile ọ bụ na ị chọọ ka ị ma ma igbo kasịkwa n'ọnụọgụ gwa igbo nọ Lagos va naa ka ị ma mmadụ one ka nọ ya igbo nọ Kano naa ka ị ma mmadụ one ka nọ ya igbo nọ Sokoto naa ka ị ma mmadụ one ka nọ ya igbo nọ ee eh, kedụ afa ya bụ kogi naa ka ị ma mmadụ one ka nọ ya ife a niile anyị na-agụ ka bụkwa n'igbo ka igbo nọ eh, eh, burkina faso nata ka ị malụ na igbo nọ libia pụọ ka bi libia tọgbọrọ nkịtị igbo nọ amerịka nataba ka amerịka tọgbọrọ nkịtị ebe ọ bụla igbo nọ igbo kasị n'ọnụọgụ na mba ụwa maka ebe niile ị fụrụ onye igbo bụ sọsọ ebe o si bụ na a gafee riva naija mụ na gịnị ekene gị ọ mụ bụ odogwu chi mbechi ama ndo nke mbụ